na obodo m si bịa bụ Ubulukwu nye izizi n'ime nye ndị anọwọ bụ n'oke ha da agbalụ ya bụ nke ndị oyibo kpọ na oke nwa ọ dị impotent na ọ dị eyi ime na ọ da agbalụ ọ dị eyi ime bụ nke oke o nwere ike bụ nwana nye o ji bụ oke ekwuni o mana mmiri we ji eyi nwa mmiri asụ

ka o nwee ike zọọ ya ụkwụ n'ọfịa ụmụada achụgharịna ya bụ nye izizi nke kwanabị bụ okposho di ya nwụnashị n'ụzọ ụtụtụ nwata nwa agbọghọ nọberi nọọnụ nụa di ashụ agba mmiri o meberi nọọnụ di ya nwụ o nwee ike bụ na ọ mụgwo ofu nwa na ije di ọnụ o je kọba abụọ di ya nwụnashịa ọ ma kwụsịzi iso oke emekọnụ wee nisie die dọba aka n'ụnọ asha wee ga na akpanya na nkwụ aka ka ọ dịzi ịchari na onye akpanya na nkwụ na ya anaghị enwe ike nwe mmekọ wee mụchazie ụmụ na ya bụ ezinụnọ ọ bụzikwa na onye o wesha ya ka ọ na akpanya nkwụ na ọ chọ na mmekọ ya na onye o jee n'ilo o wechikwa onye ọzọ ga na-akpa ya na nkwụ ọ mụchazie ụmụ tie na ya bụ ezinụnọ ọ bụ na ewesha ya ga na akpa ya na nkwụ bụ nwandu dịka eru n'ogo iyi ime ọ ga-enwe ike je n'ilo wechi onye ọzọ mana ụmụada ama na-adọgharịzi ya maka na di anwụgo ọnwa ekewaghe mana ụmụ niile ọ ga-amụkwọ ga-abụ ụmụ adie nwanị fereni die nwa nwụrị ụmụ niile ọ mụcha bụ ụmụ adie afa adie nwa ka wa ga na aza maka na ego dịrị ya n'isi ọ na-awọcha ya nke ọzọ ga-emekwuni ka okposho wee nwee ike zọọ ụkwụ n'ọfịa bụ nke ịkpa atọ ka a nọ n'ime kịta

ka o nwee ike mụcha ụmụ maka we anụcha na abụ ka ọ bịa mụọ nwa a sịwa na ọ bụna maka nwa kịka mmadụ achọzi n'ike ibe ya bụ wee gọpụta na ya bụ okposho wee nụcha o nwee ike mụcha ụmụ na ilo nke ọzọ bụ oke ka nka nụa nwunye oke ka nka nụa nwunye o nwe ike bụ na ashụ anwụ gị tupu o ji nụcha ya bụ nwunye ọ nụcha na wayọmayọ ọ nụcha na akwa emume ụmụ nye ọ nụcha na abụ ka o nepụ anya ka o nee nka maka na iketa okenye nwunye anwụnashịga oke ọ bụ na nwunye bụ ụzọ nwụ ọ bụ na ọ nụna nwunye ọzọ ga na enene nka ọ ga na eweri ọkpa ya nkwụ ka ọ bụ abịaba abịa enepụ n'anya ụmụ akwụ ụgwọ mana nye o ji adịkarị mma bụ na iwechi onye ọzọ o nwere a ga-eme n'oye dị ka anya iwechi onye ọzọ ka ọ bịa na enepụ anya na onepụ anya na-ezu oshi na apịgbue mana ọ bụ na ọnụ onye ọnị ọmanya dị ego n'ọnwa obi adị abụọ na enepụ anya ụmụ ahụ nwezi ike na-eziche n'iwe nye ya bụ nye anọ ga-emeni ka anyị nwee ike gọpụ n'okposho oyibo kpọ tolerable adultery nke mgbanyere mana ọ bụ na nye anọ na emene okposho ọbụla zọ ya ụkwụ n'ọfịa na ụmụada nwụgo ikpe ụwa

ka ọ bụ asụpụwo ya amnesty amadị bịazi gwa anyị n'ebo wa asụpụkwa okposho melụ anyị maka na ịzọ ya ụkwụ n'ọfịa bụ ofu n'ime nye ndị ọ bụ na ahụ a dịka arụ n'obodo anyị si bịa maka na nye ga-enwe ike narị mmadụ isi dọ ọ ga-enwe ike gbuo oke egbuo ọkpala okposho zọ ya ụkwụ n'ọfịa ọ nọ be di e ọ nọ be di e mana ego dị ya n'isi ọ bụ na ya na-enwe ọkpala bi ọ ga-anarị nwa ọkpala nwa isi ọ ga-adọbepụ ya bụ oke n'ụzọ ụtụtụ bụ oge dịka elune ya bụ ụmụaka ikposho ndị nọ na kịta ka unu nwere ya n'uche ị nọ be di ya nọ n'ebe di ọ bụcha anya ego ya dị n'isi wee na ka ị nwere onwe mana ọ bụnye wena na ya bụ ego ya bụ ego dị n'isi ili ike nwa na nwa ego ntada ya ka o ji bụ na o nwe ebe m gaberi nọ n'isu akwụkwọ na ya nọ bụ facebook nne nne na-abịawa n'ụwa nụsị akwụ ụgwọ isi ya na di a nke okposho wee ego nyeghachi ndị ọgọ a sịwa na ọ chọrọ mgbasị mba na adịwe mee ọ sị na ọ chọrọ ile nwa nsị a na ọ bụ na ile nwa ya wee ego nwunye ọpụcha ya bụ ego nwunye ọpụcha ya ma wee nanị wee inwe ike kewa ọzọ na-abịa sị wee were nke ni wee wee nepụ na ịnwe anya na ya dị ka azụ si na mana ọ bụ na nke na iwezarizi ego niile wee jikwa ụgwọ isi ya nwa ya ya achị wee mba adịwe mọgụ elubọ ya bụ nye gwọọ na anụ na nwanyị ego mana ego ọ dị nwanyị n'isi oyibo akpọ a na to put that child on check o nwezi nye ndị ọ ga-enwe ike mee nwe ndị ndị ọ dị ma nwe ike mee dịka okposho wa nụ anụ wa nụ ego ego ọ dịghị n'isi yu na di ya nọzina ikede unu ese okwu ya eje biri nke ya oje biri nke ya ekulu ọkpala je ma o kulu ada azọ ya kwa ụkwụ n'ọfịa ọ ga-anarị nke ọkpala isi nwa izizi ya bụ o gbua ọkpala okenye na okenye bụ ofu ka isi hụ ọkpala nwa onye i kulu si ụlọ di ka i kulu nyọ ị ga na-anụ a dịka di maka na onwe onye ọ bụ n'ime ọfịa bepụ ya bụ oke ọ dọbepụ a ọ nwụbepụ n'ụzọ ụtụtụ biko jisie nụ ike ka ụnụ na-akuzi n'ụmụ ụnụ ọdịnanị anyị enu ekpughe mana mmadụ ma ekpughe edokwa m onweri aka jikwama ọfịa o mee ụnọ jikwame nụ ụnọ ụnụ jikwame nụ ọdịnanị anyị ka ụmụ anyị nwee ike bie ji echi ka ụnụ si ji chi daalụ chukwu ya gọzie ụnụ ụmụnne m bụ ndị enuanị n'ụwa niile eji m aka n'isiokwu nke tata na o nwe onye mụcha n'ime kepụ aka ndị ọya ịhụ ha maka na ka esi agwa ụnụ ofu onye ada eri ọsọgbu onwe ka iri ga nwe ọsọgbu onwe nwụ zipụ aka ndị ọzọ tie ọnụ n'ime ya tụghazikwa ọnụ iwe na-akwado ma onye ndị nkwube na ndị dị kwuchiri gbazie ni m na ofu onye ada amarịke amaka ada amazu daalụ nụ chukwu ya gọzie ụnụ ka ụnụ si esokwa anyị n'enuanị cultural forum